Balakisa ani Namori Ne balimaw Balakisa ninkun jarabira Namori la nka Balakisa t'a dɔn ko Namori b'ale fɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ ka fɛ kan a bamuso donna dugu kɔnɔ i ti miiri fura foyi la Balakisa bamuso ma fura min ɲini walasa ale denmuso pogotiginin bɛ se ka lafiya sɔrɔ ah ba in mana balakisa sɔrɔ miiri la a b'a ɲininka n den i hakili sigi fura in tobi ni ala sɔnna nɔgɔya bɛ kɛ namori bɔra a ka balakisa ka bana kala ma a nana ani bamuso ka foli kɔfɛ a y'a gɛrɛ a diyanyemuso la a ko balakisa i ka bana in gɛlɛyara sa dɛ fo k'i ɲadaninw bɛɛ falen i bamuso ye fura suguya jumɛn nati balakisa tɛ ka namori jaabi ne balimaw namori a ye balakisa kunko kɛ a yɛrɛ kunko ye a ye furunɔ ta nin don ka taga saribɔn k'a la ka tasuma ɲaga k'a ka balakisa ka furadaga sigi a

diyanye dogolen b'a dusukun na a ma sɔn k'a da waga k'a fɔ mɔgɔ si ye namori ko ko min b'i la a fɔ n ye balakisa kasira a namori komasera ka dimi dɔɔni ko bi ma e ni ne bila jɛ la balakisa nka nin waati na e de bɛ k'i ka kow dogo ne la namori a ko k'a bɛ taa a ma se ka taa ka balakisa sigilen to ne balimaw diyanye ma nkalon tigɛ dɛ namori a nana a ye balakisa lajɛ a ye balakisa sɛnsɛn k'a lawuli dɔɔni dɔɔni

k'a sabu kɛ jarabi ye namori ni balakisa fɔlɔ n'u tun bɛ taama u b'u gɛrɛ ɲɔgɔn na depi u ka dɔgɔ nka jarabi jugu donna u ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ janyana ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ balakisa n'a ka degun namori tɛ sɔn ka taa ka balakisa to u tɛ se ka baro kɛ namori bɛ hami mun de bɛ balakisa la ne t'a dɔn balakisa a banalen don a kɛra ale kɔnɔ ko namori tɛ ale fɛ ka d'a kan don min a ye namori ɲininka ko namori e bɛ ne fɛ wa namori taara k'a jɔlen to o don ni bi cɛ pogotigi ni hɛra farala balakisa bɛ nin degun na kalo wɔɔrɔ kɔfɛ balakisa nin bɛ ɲini ka bɔ namori nɔfɛ nka namori tɛ nin kalama dɛ a t'a dɔn k'ale diyaɲɛ de kɛlen bɛ ka balakisa bana nin don sɔgɔmada fɛ namori nana a y'a bamuso fo duwawu kɛlen kɔfɛ bamuso ko ko balakisa kibaruya a ko a ko kunun bɛ ka bɔ yen waati min a ka bana juguyalen bɛ a tɛ se ka dumuni kɛ ma balakisa tɛ se ka ji min ko n'a y'a da su fɛ k'a tɛ sunɔgɔ a bamuso ko ni dugu jɛra k'u bɛ soli ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n bɛ fɛ ka taga ka taa ɲɛ da a kan bamuso ko i teliya i ka taa n ka duwawu b'aw kɔ ala ka kɛnɛya di a ni banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma namori a bamuso y'a tagatɔ lajɛ a ko aa a ko namori ka balakisa ko bɛ ɲini ka juguya ka tɛmɛ a ka ba ko kan a y'a senna teliya nin don a nana a y'a sɔrɔ balakisa tɛ so wa balakisa bamuso tɛ yen a ye foli kɛ mɔgɔ m'a laminɛ namori a ye balakisa ninnu ka du kɔnɔna kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ka du kɔnɔna a y'a sigi dɛbɛn kan a tun sɛgɛnnen bɛ kosɛbɛ nin don namori y'a da waati min nankama sunɔgɔra nka a ma kɛ sunɔgɔ kuntala janba ye a bolo sabula balakisa a n'a bamuso bɛ ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la hali u tagacogo tun ka wusa ka tɛmɛ u nacogo kan ɛ pogotigi dɛsɛra k'a jɔ a senw kan dɛ ne balimaw jaa jarabi man ɲi nka ne ko a fɔ balakisa yɛrɛ ka degun t'a yɛrɛ kun kan dɔɔni namori m'a bɔ a da siɲɛ kelen k'a t'a fɛ e yɛrɛ bɛ k'i dusukun de kɛlɛ alahu akibaru nin ko in tiɲɛ bɛna dɔn cogo di yala namori bɛna sɔn balakisa la wa est ce que balakisa bɛna bɔ a kalama ko namori ninkun b'a fɛ wa yanni o waati cɛ an b'an dɛmɛbagaw fo n'o ye boisson xfort a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen boisson xfort minfɛn duman duman balakisa bamuso a ye namori lawuli k'i hakili to i terimuso la fura dɔ fɔra n ye n bɛ taa n bɛ na